ezi fraịde ncheta ahụhụ nke onye nwe anyị ihe ọgụgụ ihe ọgụgụ nke mbụ ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Aịzaya lee nwa odibo m ga-enwe agamnihu a ga-ebulite ya elu nye ya ọkwa dị elu ọ bịakwa gbagoro n'ebe ndị dị oke elu otu egwu si jide ndị mmadụ mgbe ha hụrụ ya otu ahụ ka ọ ga-esi gbaa ndị mmadụ gharị mgbe ha ga-ahụ ya e metọchara ya nke na ọ dịghịzi ka mmadụ ma ọlị ndị eze ga-eguzoro na-enweghị ọnụ okwu n'ihu ya maka na ha ga-ahụ ihe ha ahụbeghị mbụ nụkwa akụkọ a na-akọbeghị mbụ onye ga-ekwe ihe anyị nụrụ ọ bụ onye ka onye nwe anyị gosiri ike ya o tolitere n'ihu anyị dị ka ome osisi bịakwa gbaa mgbọrọgwụ n'ala kpọrọ nkụ n'anya anyị jiri hụ ya ọ maghị mma o nweghị ugwu eze ọ dịghị mma ọbụla nke ile ya anya ọ bụ onye ahụhụ zuru ahụ ọ bụ onye na-eme ka ndị mmadụ gbarụọ ihu ha e leliri ya eleli nke na anyị agụnyeghịkwa ya n'ihe ọ bụla ma ọ bụ ezie na ọ bụ ahụhụ anyị gaara ahụ ka ọ hụrụ bịakwa bụrụ mmekpa ahụ gaara abụ nke anyị ka e bokwasịrị ya ma anyị onwe anyị anyị chere na ọ bụ onye a tara ahụhụ onye Chineke kụrụ ihe na onye o wedara n'ala ma ọ bụ maka mmehie anyị ka e jiri mapuo ya bụrụkwa maka njọ anyị ka e jiri zọpịa ya e boro ya ntamahụhụ niile wetara anyị ahụ izu oke ọ bụkwa site n'ọnya ya ka e ji gwọọ anyị anyị niile kpafuru akpafu ka igwe atụrụ onye ọbụla n'ụzọ nke ya ma onye nwe anyị buru mmehie anyị niile bokwasa ya e mesiri ya ike ma o jiri umeala digbuo ihe niile na ndidi ọ tụpụghị ọnụ ọbụla dị ka nwa atụrụ a kpụ na-eje ebe a ga-egbu ya ọ dara ogbi dị ka nne atụrụ a na-akpacha ajị e jidere ya n'ike maa ya ikpe kpụrụ ya pụọ o nwere onye ọbụla ga-ekwuchite ọnụ ya n'ezie ejiri aka ike wepụ ya n'ala ndị dị ndụ e gburu ya n'ihi mmehie anyị e nyere ya ala ili ebe e nyere ndị njọ ya na ọgaranya nwekwara otu ala ili ọ bụ ezie na o meghị ihe ọjọọ ọbụla o nweghịkwa mgbe ọbụla o jiri kwuruo ọnụ ma ọ sọrọ onye nwe anyị iji ahụhụ gwerie ya ọ bụrụ na o jiri ndụ ya chụọ àjà mmeda obi ọ ga-ahụ ndị ga-eri ya ekpe ọ ga-enwe ogologo ndụ ọ ga-esikwa n'aka ya mezuo ihe onye nwe anyị chọrọ mgbe ọ pụtara na ndụ ahụhụ ya ọ ga-ahụ ihe bịakwa ṅụrịa ọṅụ ọzọ site n'ahụhụ ya nwa odibo m ga-eme ka a gụnye ọtụtụ mmadụ na ndị ezi omume bịakwa bukwasị onwe ya mmehie ha maka ihi ya aga m eji nnụ kwuru nnụ igwe mmadụ akwụ ya ụgwọ ọ ga-esoro ndị bụ dike na ọgụ kerie ihe a lụtara n'agha ebe ọ bụ na o weere onwe ya nye ọnwụ a gụnyere ya ebe a gụnyere ndị njọ ma o buru mmehie ọtụtụ mmadụ na-arịọkwa arịrịọ mgbe niile maka ndị mmehie abụ ọma na azịza azịza nna na aka gị ka m tinyere mkpụrụ obi m onye nwe m agbatara m ọsọ ndụ n'ime gị ekwela ka ihere megbuo m were ezi omume gị tọhapụ m onye nwe m n'aka gị ka m tinyere mkpụrụ obi m n'ihu ndị iro m niile abụ m ihe nkọcha bụrụkwa ihe a na-akwa emu n'aka ndị agbata obi m na ihe a na-asọ oyi n'ihu ndị enyi m ndị hụrụ m n'ụzọ na-agbara m ọsọ adị m ka onye nwụrụ anwụ ndị mmadụ chefuru echefu adịkwa m ka ihe a tụfuru atụfu ma mụ onwe m enwere m ntụkwasị obi na onye nwe anyị ekwuru m sị ị bụ Chineke m ndụ m nọ gị n'aka zọpụta m n'aka ndị kpọrọ m asị ka ihu tọọ gị ọchị n'ebe nwa odibo gị nọ Zọpụta m n'ịhụnanya gị. Ka ndị niile chekwubere n'onye nwe anyị nwee obi isi ike, guzosie n'ike. Ihe ọgụgụ nke abụọ ihe ọgụgụ e wetara na akwụkwọ Hibru ka anyị jidesie na aka ike n'okwukwe ahụ anyị kwupụtara n'ihi na a bịa na Jesu nwa Chineke anyị nwere nnukwu onye isi nchụaja bụ e kwucha ọ gwụ onye gafere banye n'eluigwe kacha elu onye isi nchụàja ukwu ahụ anyị nwere abụghị nke na-enweghị ike isoro anyị ghọta ihe bụ adịghị ike mmadụ kama anyị nwere onye isi nchụàja eleghara elega nke a nwakwara ọnwụnwa n'ụzọ ọbụla e si anwa anyị ma o mehieghị n'ihi ya ka anyị ji werenụ obi isi ike bịaruo oche eze nke amara ka anyị si n'aka Chineke nweta ebere bịakwa chọta amara mgbe anyị nọ na mkpa enyemaka mgbe Jesu dị ndụ na anụ ahụ o jiri ịkwa akwa siri ike na ịsụ ude n'obi na anya mmiri chee ekpere na arịrịọ n'ihu onye ahụ nwere ike ịzọpụta ya n'ọnwụ o jiri umeala rube isi nke na a nụrụ arịrịọ ya ọ bụ ezie na ya onwe ya bụ nwa Chineke ma o sitere n'ahụhụ ahụ mụta irube isi mgbe ọ bịara zuo oke ọ ghọọrọ ndị niile na-erubere ya isi isi iyi nke nzọpụta ebighị ebi mbeku Kristi budagidere onwe ya ala ruo nke ịnara ọnwụ ruorị na nke ịnara ọnwụ n'elu obe ma Chineke buliri ya elu wee nye ya aha kacha aha niile ntụgharị uche Jesu kwere anyị nkwa ndụ dị mma na ihe ndị magburu onwe ha ma nkwa ndị a aghaghị ịbịa n'ọnụ ahịa ọnụ ahịa ihe mgbu na nhụjuanya ọnụ ahịa ihe isi ike na ndakpọ olileanya. Nke a bụ ezi Fraịdee nke onye ọbụla ga-agafe. Ọ bụ akụkụ nke nkwa ahụ. Ọ dị ka ngwugwu. Otu na-eso nke ọzọ. Akwụkwọ nsọ na-arịọ anyị taa ka anyị jidesie nkwupụta anyị ike mgbe oge ọnwụnwa na ọnwụnwa ga-abịa ka anyị nwee obi ike mgbe anyị hụrụ ụdị ahụhụ niile anyị ga-emeri n'ikpeazụ obe nwere ebube ịhụ ahụhụ n'ihi Kristi bara uru ndidi bụ ihe ngwọta a ga-ahụ ebube n'oge adịghị anya